Salam alaikum ni manaw je suis black africain la vérité ou rien ala de bɛ ni manaw an nana sigi bi tuguni bi video an bɛna adresse mɔgɔ saba kan o fɔlɔfɔlɔ o ye feza ye n'a bɛ label jagɛlɛya musique la talibi ka jagɛlɛya n'o ye talibi ka label ye filanan o y'an balimakɛ dɔ ye n'u b'a wele ko mantala tarawele sabanan o y'an balimamuso dɔ ye n'o tɔgɔ ko alima togola n balimaw nin video conseil don nin video kumakan don kumakan min bɛ mɔgɔ bilasira n m'a dabɔ clash kama mais n y'a dabɔ dɔrɔn u k'a faamuya ni hakili ye an bɛ don video kɔnɔ tile fila in na an balimamuso an dɔgɔmuso n'a tɔgɔ feza n'a bɛ label jagɛlɛya la a ye kilipu dɔ kɛ kilipu in kuma kɛra a kuma fɔra mais n bɛ fɛ ka min fɔ i ye feza ne bɛ adresse e de kan fɔlɔ mɔgɔ mɔgɔ bɔra ka kuma i ma kilipu in na k'a kɛra tan k'a ma ɲa k'i ye erreur k'a la o si m'a fɔ son dɛ o si ma fɛn wɛrɛ fɔ dɛ wa i juguya t'u kɔnɔ u bɛ ka kuma i ka fini don cogo de kan parce que kilipu in na an y'a ye i ye fini mun don slip ani soutien gorge donc i y'o don i bɛ ka kilipu kɛ n'a ye i fari bɛɛ bɛ kɛnɛma donc u ye mun de fɔ n'i y'a video fɛn fɛn ta k'a lajɛ a plupart bɛɛ bɛ k'a fɔ nin t'an danbe nin t'an ka dignité a plupart bɛɛ bɛ k'a fɔ k'i k'i miiri i k'a dɔn ko sini bɛ se a plupart bɛɛ bɛ k'a fɔ tɔgɔ ɲini ye tiɲɛ mais i farikolo i kan k'a sutura surtout muso feza ne bɛna exemple surumani dɔ d'e ma ne b'e ɲininka o est ce que sini ni e denw ye e ye tan e tɛ maloya wa feza e bɛna den sɔrɔ ka cɛ sɔrɔ ka se san bi saba ma ka denw bɛna kɔrɔbaya k'a fɔ k'e kɛ ka nin kilipu ye est ce n'u taara yira e la ko ne ba ko nin ye e de ya o don de ji bɛ ci ɲɛ kan o don de i bɛna miiri n b'a f'i ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'a f'i ye k'i ka kilipu in ko i ye nin kɛ k'a ma ɲa kan'a fɔ k'i b'a ta ni juguman ye moi je crois k'i b'a erreur corriger kilipu wɛrɛ i bɛ fini wɛrɛ don fini jumɛn ni fini dɔ lajɛ ni y'an yɛrɛ ka tradition ye ni y'an yɛrɛ ka bɔgɔlanw ye ɔrɔbu in lajɛ bani e m'a dɔn ni ɔrɔbu ni cɛ ka ɲi e la sa surtout e yɛrɛ den saramani nugulen cɛ ɲumanni e yɛrɛ bɛ cogo min na ni e ye ni fini don ni e y'an ka ni fini ninnu don ni bɔgɔlan ninnu don un a bɛ valeur d'i ma deux a bɛ valeur di mali ma trois a bɛ valeur di afiriki ma et puis e mana ni fini don e ka fan fɛn fɛn bɛ taa ni fini san k'a don artisanat a bɛ wari jigin mali kɛsu kɔnɔ e mana ni fini don tubabu fɛn fɛn bɛ fini ye k'a nege minɛ k'a don e kan na o bɛɛ bɛ wari di mali ma a bɛ valeur di mali ma e mana nin fini don mɔgɔ mɔgɔ mana nin fini ye k'a ye e kana kara cogo ɲana ka nin fini dɔ la kelen san k'a don ko parce que feza y'a don a ka kilipu la walayi bilahi i bɛ nafaba de di mali ma et puis i bɛ kɛ fierté de wa i bɛ sanga wɛrɛ de sɔrɔ et puis i bɛ na ni valeur wɛrɛ de wa i bɛ na ni fɛn wɛrɛ de ko kura de ko rappeuse dɔ bɛ yen k'a bɛ bogolan de kala k'a don bogolan cɛ ɲuman nin y'an yɛrɛ ta de an kan k'an disi gosi nin de e bɛ ka lagosi minnu kama olu ye tubabu finiw ye hali jagɛlɛya concert don y'a rɔbu bilenman min tun b'i la a lajɛ feza i m'a dɔn ni y'a rɔbu ka surun wa e jɔlen filɛ podium ne sanfɛ i filɛ scène ne sanfɛ mɔgɔw bɛ duguma nin don cɛ o cɛ bɛ duguma a tila bɛɛ ɲa bɛ e ka kurusi kɔnɔna la k'a sɔrɔ i yɛrɛ t'a kalama a dɔw la a bɛ se ka kɛ i b'a kalama e ka fini filɛ f'i woro sanfɛ i tɛ se k'i biri yɛrɛ hali ni action sugu dɔ kɛ dɔrɔn i ka silipu bɛ bɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ duguma a bɛɛ ɲa b'i la wa e filɛ nin podium sanfɛ mɔgɔw de bɛ duguma u bɛ k'aw lajɛ u bɛ ka kule mais cɛ fɛn fɛn bɛ a bɛɛ ɲa b'e la ma chérie an bɛ se ka tɔgɔ ɲini ka succès kɛ k'a sɔrɔ an m'an yɛrɛ kɛ amerikɛnw ye k'a sɔrɔ an m'an yɛrɛ kɛ ninnu ye anw kan k'an yɛrɛ kɛ an yɛrɛ de an kan ka fierté kɛ n'anw yɛrɛ de an kan k'an yɛrɛ ka finiw de ta k'a don et puis anw ban k'an yɛrɛ julankolon bɔ k'a bila kɛnɛ ma ko pour que mɔgɔw k'a lajɛ o kama an ka vue sɔrɔ an ka j'aime sɔrɔ an ka million de vues sɔrɔ an ka baara kɛ dɔrɔn an ka son ɲumanw da mɔgɔw b'an kanu k'a sɔrɔ fini in tɛ sa feza nin conseil de ka d'i ma walayi n'i y'a faamu a bɛ diya i ye n'i y'a faamu a bɛ diya i ye on est frère on est malien ni anw ma tiɲɛ f'u ye mɔgɔ si tɛ se k'a f'u ye sinon mɔgɔ wɛrɛw bɛ nin kɛ diɲɛ jamana wɛrɛ la an ka sira foyi t'a la mais n'i y'a ye an kumana a kɛra mali la n'i y'a ye an kuma i ye malien de wa n'i y'a ye an kumana i ye silamɛ de n'an taara aw ka so sisan a bɛ fɔ k'i fa ye silamɛ i ba ye silamɛ mais n'a fɔra e de ka kilipu bɛ tan kabako don talibi t'a fɔ kun ye mun ye parce que talibi ka label de don talibi ka label don talibi fana kan ka conseil de d'u ma talibi y'u ka manager de normalement talibi fana kan k'a fɔ hali clip la nin man ka kɛ nin kan ka kɛ oui talibi comme e yɛrɛ ko nabila yusuf traore ah kɔdɔ tuma sera an ka fɛn dɔw faamu sa afrique an ka kɛ an yɛrɛ an ka fierté kɛ n'an yɛrɛ sa feza lagosili tɛ dɔgɔyali tɛ kumakan min don a bɛ digi i la mais n'i y'a lamɛn i b'a dɔn conseil de b'a kɔnɔ ne b'a ɲini i fɛ ka kilipu wɛrɛ la fini ɲɛnamaw don rɔbu ɲɛnamaw kala k'a don i bɛ ɲ'a kɔnɔ i bɛ ɲɛ i ko bɛ diya mɔgɔ ye k'a sɔrɔ i m'i julankolon bɔ i ko bɛ diya mɔgɔ ye k'a sɔrɔ i ma silipu don i bɛ ko bɛ diya mɔgɔ ye k'a sɔrɔ i ma taa sili ni soutien gansan don k'i sin bɛɛ bila kɛnɛ ma musow kan k'i lebu i man k'i lebu yira kɛnɛ ma parce que cɛ bɛ muso nɛgɛ minɛ fɛn minnu kama n'i y'o bɛɛ da kɛnɛ kan diɲɛ bɛ ɲɛbɔ i la a ka di mɔgɔw ye k'a lajɛ mais a man di maa si ye i den ka kɛ tan a man di mɔgɔ si ye i dɔgɔnin ka kɛ tan walayi bilahi minnu b'i nɛgɛn kanu la mais i ninnu tɛ juguw de don maa min b'a f'i ye kan ka fɔli la k'i y'a jɛ k'i artiste de walayi bilahi aritisiya tɛ mɔgɔ tiɲɛ mɔgɔ de b'i yɛrɛ tiɲɛ n bɛ min f'i ye n balimamuso sabali segin kɔ black africain ka conseil don ka d'i ma an bɛ tɛmɛ ka na ɲɛfɛ mantala tarawele ne ma deli ka kuma e kan wa e ka video n tɛ ka video ye ka caya mais n y'i ka video kelen tiktok kan i bɛ ka kuma ko anw bɛ ka kuma clip in kan k'e taara clip in na k'e ma kojugu foyi ye clip kɔnɔ aa grand frère tu m'as déçu ne tun t'a dɔn ko maliyɛn den b'i to yɛrɛ ma ka nin fɔ e ko k'e ma kojugu foyi ye clip kɔnɔ mais Mantala Traoré question kelen dɔrɔn ni e wolowolo dɔgɔmuso kɛ ka nin kɛ walayi bilayi kuma min fɔ i t'a kɛ walahi bilahi ni e wolowolo den de tun ye clip kɛ tan ka slip don ka soutien gansan don ka clip tourner n'a ye ko maliyɛn den don walahi e ye kuma min fɔ nin ma i t'a fɔ a ma mais min tɛ bɛn i ma min tɛ bɛn i woloden ma min tɛ bɛn i balimamuso ma hali n'a sɔrɔ balimamuso kɔrɔmuso de tun b'e bolo n'i y'a to yen nin ka tɛ diya ye fɛn fɛn tɛ bɛn i ma fɛn fɛn a man di i ka mɔgɔ k'a kɛ kana to mɔgɔ den k'a kɛ sa e Mantala Traoré fo ka diɲɛ wuli e tɛ sɔn k'i den na b'o ta e tɛ sɔn i den ka nin ko sugu kɛ fo ka diɲɛ wuli mais ni waliden de y'o kɛ ni mɔgɔw bɔra ka conseil d'o ma e man ka bɔ k'a fɔ k'i b'o tigi défend e bɛ k'a fɔ ko Faïza ma ko mɔgɔ bɛ ka baga ma ko mɔgɔ bɛ k'o kɛ diɲɛ wuli ko ye e bolo nin tɛ diɲɛ wuli ko ye e bolo nin tɛ kojugu ye Mantala Traoré toi aussi e bɛ yɔrɔ min bi e yalala i bɛ fo Mali kɔfɛ i bɛ tubabu la e kan ka ko dɔn ka tɛmɛ hali mun bɛ yan parce que i ye jamana diferansiw kɛ e kan ka diɲɛ faamu mais e min bɛ tunga la i bɛ nin yɔrɔ jan e bɛ ka tila ka bɔ ka nin video sugu kɛ aw de videomaniyaw tiɲɛ c'est pas joli à voir aw kana mɔgɔw su k'u bila tasuma la kana mɔgɔw su k'u bila kojugu la Faïza ye denmisɛnnin Moi, je crois que e ye videokɛla de e bɛ bɔ ka kuma mɔgɔw ka kow kan tuma caman mɔgɔw ye erreurw kɛ mɔgɔw y'a kɛ tan mɔgɔw y'a bɔ tan normalement ni nin fana kɛra e kan ka bɔ de ka i ka conseil di en tant que balimakɛ en tant que grand frère en tant que i dɔgɔnin ye Faïza ye mais n'e bɔra k'a fɔ k'o tɛ diɲɛ wuli ko ye ko nin tɛ kojugu ye ko parce que e b'i ɲa damu sɔrɔ a la ko parce que ko Mali rap bɛ ka développer nin tɛ Mali rap développement ye nin ye Mali rap halakitɔ de américain minnu julankolon b'u ka clip kɛ Nicki Minaj ni Rihanna ninnu ni Beyoncé ninnu walayi bilayi bi u dɔw b'a maloya la u dɔw b'a nimisa la parce que u ye denw sɔrɔ bi u denw bɛ ka kɔrɔbaya a dɔw bɛ n'i ye seko ye u ka clip kana jouer hali tele la tuguni u ka clip minnu bɛ jouer a clip ka kɛ clip suturalenw ye olu mun ye américain olu bɛ ka nimisa u ka acte kɔrɔw la n'i ye fɛn kɛ bi sini i bɛ nimisa fura foyi t'a la mais e ma se k'i balimamuso conseiller e y'i balimamuso tɔn digi k'a bila a kɔnɔ e ko i balimamuso ka clip ma k'o tɛ foyi ye e ko i balimamuso ma k'o ye slip don ka soutien don ka taa clip kɛ k'o tɛ foyi ye mais ni e balimamuso y'a kɛ kabako don a man di e ye balimamuso k'a kɛ an bɛ tɛmɛ la kɔrɔkɛ a faamu ni hakili ye i jija nin erreur ɲɔgɔnnaw kan'i sɔrɔ réseaux sociaux sanfɛ Alima Togola n bɛ kuma laban ni e ye n balimamuso bɛ se ka k'i ye i n'a fɔ n kɔrɔmuso bɛ se ka k'i ye n t'i âge dɔn ni n ka kuma digila i bɛ yafa n ma mais Alima e ye mɔgɔ caman déçu nin ko la dɛ e de bɛ bɔ i bɛ conseil di mɔgɔw ma i ka video kɔnɔ e de bɛ bɔ i b'a fɔ musow k'u sigi tan e de bɛ bɔ i b'a fɔ ko mɔgɔw ka kɛ tan e de bɛ bɔ i b'a fɔ ko mɔgɔw kana kɛ tan mɔgɔw ka kɛ tan e bɛ ladilikan di mɔgɔw ma n'a fɔra ko e sɔrɔla ka nin défend ko e Alima Togola e de ko a y'alima ka video lamɛn fɔlɔ bon video kunkuruni ne hakilina hakɛto bɛ kuma kan sani n k'a daminɛ ko feiza ka kilipu bɔra kilipu bɔlen alijinɛ kile bɛ minnu bolo olu bɔra ka alijinɛ da sɔgɔ k'a kile fili baji la ko feiza tɛ don tuguni ko anw minnu bɛ k'a filɛ k'anw ye jaganama kɔnɔdenw ye kuma tɛ talibi yɛrɛ ma bref

voilà alima ko ko tant k'an ma novelas datugu tant k'an ma bariw datugu tant k'an ma boîte datugu k'an kana fɔ k'an bɛna kuma nin kilipu la k'an kan'o kɛ diɲɛ wuli ko ye e ala alima ne y'a jateminɛ e la muso dɔ tun bɛ baara kɛ ORTM na halisa a bɛ baara kɛ ko lala wa je ne sais pas lala ture n t'a dɔn a tun bɛ fini don wagati dɔw la fini minnu dugumala yɛrɛ u b'u ka yɛlɛ fɛn t'u la mais a bɛ s'a disi yanfan ma o ye jojɔni ye i b'a sinw bɛɛ kɛnɛma fini ninnu fɛ mɔgɔw bɔra ka kuma e alima bɔra i ye muso in défense ta ko mɔgɔ tɛ se ka fini ɲɛnama don tuguni ka t'i sigi ko n'i ka fini don k'u b'a fɔ k'a kɛ tan ko f'i ka taa wɔrɔbubaw de don ou bien ko mɔgɔw mana fini don ko aw bɛ fɔ mɔgɔw ka fini sugu jumɛn don ka e tuma k'aw bɛ fɔ mɔgɔw ka kɛ mɔgɔw ka kɔrɔ ka sɔrɔ u kɔrɔ tuma ma se alima sanfɛ ne ye fini suturalen don ne bolo e bolo o de bɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔ kɔrɔlen yan alima waksi ɲɛnamaw bɛ yen ne bɔra ka bɔgɔlan min foto yira dɔw yɛrɛ filɛ nin ye nin bɔgɔlan ninnu bɛ yen fini wɛrɛw bɛ yen an yɛrɛ ka finiw bɛ yen an ka bɔgɔlan a bɛ kala ka ɲɛ i b'a don bilayi bɛɛ b'i lajɛ bɛɛ bɛ ɲɛ b'i fɛ k'a sɔrɔ i disi i sin ma bɔ kɛnɛma k'a sɔrɔ i lebu ma bɔ kɛnɛma mais mɔgɔw bɔra ka kuma lala ture kan yan i bɔra i y'o défend ko k'a ka fini don cogo min y'a diya alima mɔgɔw bɔra ka kuma nin fana kan n'o ye feiza ye k'a ye ko min kɛ acte min kɛ kilipu min kɛ ko c'est pas joli k'a kana to ka silipu gansan don k'a lebu bila kɛnɛma muso de don e alima fana bɔra tuguni k'o fana défense ta comme an ka fara mɔgɔw la ne ma video kɛ ko la dɛ nin ye ne siɲɛ fɔlɔ ye mais alima ne b'i ɲininka o e bolo diɲɛlatigɛ kɔnɔ an ka bɛɛ to yen bɛɛ k'i ta kɛ parce que i ko ko ni mali ye pays laïque ye ko tant k'an ma mali bɔ pays laïque la k'an kana fɔ k'an bɛ kuma mɔgɔw ma k'an ka mɔgɔw to k'u ka vie kɛ ko bɛɛ b'i yɛrɛ ye ee ala ni bɛɛ tun bɛ t'u yɛrɛ ye ala tun tɛ kira ci k'a ka mɔgɔw wajuli alima ni bɛɛ bɛ t'u yɛrɛ ye wajulikɛlaw tɛ sigi don o don k'a fɔ k'an ka ɲuman ni juguman dabila dɛ e k'o fana ko feiza ye denmisɛnnin ye ko tuma k'a t'a kala ma alima mɔgɔ san bi naaniw ladila k'u bɔ kow la kuma tɛ feiza ma feiza ye denmisɛnnin feiza tɛ ko dɔn halisa ni feiza bɛ ko dɔn a ye kilipu min kɛ a t'a kɛ ni mɔgɔw bɛ ka mɔgɔw conseiller n'aw tɛ se ka mɔgɔw conseiller aw kana mɔgɔw su ka kɛ juguman kan sa ne y'a jateminɛ e la chaque fois ni mɔgɔw bɔra ka kuma fɛn dɔ kan dɔrɔn e b'a essayer ka bɔ ka k'o concurrence ye ka essayer ka mɔgɔw bɛɛ lagosi fɛn dɔ la k'a sɔrɔ a jo t'i fɛ e ni jo b'a la t'a kɛra mais o tɛ ne concerné mais ne bɛ fɛ ka min f'i ye ne balimamuso e yɛrɛ ye muso de ye dɛ alima bi tɛ sa an ka sini lajɛ bari sini bɛ se o silamɛya yɛrɛ ka bɔ yen pewu komi i bɛ ka kuma ni silamɛya ye ko dɔw ko ko aridinɛ kile k'u ye fili baji la k'u ko Feza tɛ don aridinɛ kɔnɔ mɔgɔ si m'a fɔ Feza tɛ don aridinɛ kɔnɔ mɔgɔw bɛ ka kuma de mɔgɔ n'i kumana ka ko majuguya mɔgɔ ye a tigi bɛ siran a bɛ bɔ acte la a b'a dabila a bɛ ko ɲuman kɛ o de bɛ k'a fɔ Feza ye mais i nana kɛ lagosiliw ye i ye to kuma la i ye mɔgɔw yɛrɛ dɔgɔya i ma bɔ a kalama ne bolo e man ka kuma tan e yɛrɛ ye muso de komi Feza nin fɛn na sugu ninnu n'i tɛ se ka kuma tiɲɛ fɔ la i da de an bɛ ye e yɛrɛ b'a fini sugu dɔw don tuma dɔw la mɔgɔ si tɛ kuma parce que moi je crois ni mɔgɔw y'i to yen mɔgɔw to yen sa mais n'i tɛ se ka ladilikan di mɔgɔ ma i tɛ se ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye minnu ye tiɲɛ f'u ye kan'a fɔ k'i b'a essayer k'i b'olu fana ta ta k'a kɛ ko wɛrɛ sa ne balimamuso sini Feza bɛ kɛ denbayatigi de i n'a fɔ e yɛrɛ bɛ kɛ denbayatigi ye peut-être a ka di e ye a ka di e cɛ ye mais fɛn dɔ bɛ diya i ye a bɛ diya i cɛ ye mais ala fɛ a man ɲi sa hali chrétien yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ tɛ fini sugu dɔw don an bɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛn nin hali bolisɔnna yɛrɛ yɛrɛ fini sugu bɛ fini sugu la u t'a don bolisɔnna yɛrɛ yɛrɛ muso a tɛ silipu ni soutien don k'a bɔ kɛnɛma k'a bɛ video kɛ k'a publier n'i y'a mɛn kuma Feza kan Feza ye kilipukɛla de ye Feza ye Mali artiste de ye Feza bɛ Mali mali mali mali représenter de donc diyagoya ni Feza ye ko kɛ public de don an bɛ kuma kan an fana public de a bɛ ka kɛ anw de k'a ye a bɛ ka kɛ anw de k'a suit a bɛ ka kɛ anw de k'a commenter a bɛ ka kɛ anw de k'a partager mais pourquoi pas anw tɛ conseil d'a ma min ka ɲi min man ɲi n'an ko k'a ka fini doncogo yɛlɛma siɲɛ wɛrɛ n'a ye fini ɲɛnama don min tɛ nin ye an tɛ kuma mais e ma se ka n'o kumaw fɔ ne nana a ye mɔgɔw to yen aw bɛ ka mɔgɔw kɛ tan n'aw ma se ka Novelas datugu Novelas ye Mali ta de wa ou bien aw bolo mara ye dɔrɔn de i den i k'i den mara so kɔnɔ dɔrɔn n'i den sɔrɔla a banna den bɛ mara so kɔnɔ a bɛ mara kɛnɛma n bɛ ka fɔ ka fɛn dɔ f'i ye artiste yɛrɛ fana kan ka den mara artisteya anw y'a tiɲɛ sinon artiste ye exemple de an bɛ artistew lajɛ de tiyatiri bɔlaw dɔnkilidalaw fɔlɔ la u bɛ lajɛ de mɔgɔw b'u ladege u bɛ lajɛ cogo di u tun ladamulen don u bɛ ko ɲɛnamaw kɛ u bɛ ko sivilizelenw kɛ u bɛ kuma ɲɛnamaw fɔ u bɛ kuma fɔ kuma min bɛ mɔgɔ bila sira ɲuman kan u bɛ acte ɲɛnamaw kɛ e yɛrɛ filɛ nin ye e ye comédien de ye mais tuma dɔw la e yɛrɛ bɛ fini dɔw don fini min c'est pas joli à voir mais fɔlɔfɔlɔ comédienw Lasidan ninnu ni kiriti karata ninnu Hélène Jara ninnu u y'u ka temps kɛ ka wolo fo ka taa f'u sara u ma deli k'o manamanafini ɲɔgɔnna don Alima Togola mais e ma se ka kɛ olu mɔgɔ wɛrɛw bɛ k'o kɛ an bɛ ka kuma o la e ma se ka kɛ ladilikɛla ye f'e bɛ ka kɛ tiɲɛlikɛla ye f'e bɛ ka to ka mɔgɔw pousser ka kɛ juguman kan Alima bilahi e ni ninnu bɛɛ ye mɔgɔ qualité kelen parce que mɔgɔ mɔgɔ bɛ mɔgɔ pousser kojugu kan ka mɔgɔ dɛmɛ kojugu kan aw bɛɛ y'a jogo jugu kelen a kana digi i la mais tiɲɛ de don kana to ka bɔ k'a fɔ k'i b'i da don nin ko sugu na k'i bɛ nin ko sugu défend k'i b'a yira nin ko sugu na k'i bɛ ko dɔn i tɛ ka ko dɔn i bɛ ka kuma dɔnbaliya baden de fɔ i ka vocal in kɔnɔ mais i t'a dɔn n y'i ka video lajɛ dabali banna parce que ne tun ma sigi n'a ye k'e fana bɛ nin kɛ quoi vraiment vraiment e man ka conseil yɛrɛ di malien ma tuguni e man ka fɔ ko malien dɔ ka kɛ tan malien dɔ ka bɔ tan e man k'i sigi k'i bɛ conseil video kɛ k'e to nin genre sugu la parce que e bɛ ka mɔgɔw julankolon nin supporter ko mɔgɔw k'o to yen dɔ bɛ ka dilankolon bɔ e bɛ k'o supporter k'o bila sira jugu kan mais pourquoi ale ma togo la e yɛrɛ ka silipu don i ka soutien don i ka video kɛ i k'a bila ni mɔgɔw bɛ kuma ni mɔgɔw tɛ kuma mais e ma deli k'a kɛ o e tɛ sɔn k'a kɛ mais mun na ni mɔgɔ de y'a kɛ e bɛ tila k'a fɔ tuguni ko mɔgɔw k'o to yen ko mɔgɔw bɛ ka baga o ma ko mɔgɔw bɛ k'o kɛ diɲɛ wuli ko ye k'o tɛ diɲɛ wuli ko ye pourquoi diɲɛ wuli ko tɛ cɛ an k'an yɛrɛ dɔn sa an k'an bɔkolow dɔn an k'an danbe dɔn an k'an ka dignité dɔn an k'an ka hɔrɔnya dɔn an k'a dɔn ko an ye farafinw de an ye maliyɛnw de anw ni tubabuw tɛ kelen an kana fili an yɛrɛ ma ne ba ne dɔgɔmuso yafa n ma ni n donn'i gasi la mais rien que la vérité je suis black africain la vérité ou rien ala de bi